chavu kambale ameneyo ndithu ndi woyimba wachikatolika akhale akukhazikitsa nyimbo zake zimenezi e, albamu imene akuitcha kuti tadza kwa inu ndiye tikufuna timve kwambiri maka pa nkhani ya mayimbidwe ake komanso zambiri za albamu imeneyi wapanganso feature ndithu ndi kwaya ya st agnes kuchokera ku st paul's parish ku mchinji kumeneko takulandirani mu programu yathu yapadera tsiku la lero
Ah, zikomo kwambiri choyamba anthu akuyenera kuti adziwe kuti a- a maxensio chavu kambale ndi ndani timati maxensio chamvu kambale mm. Ah, maxensio chamvu kambale ndineyo ndikuyankhula pano mm. ndithu chabwino chabwino mwina kumudzi ndi kuti pamudzi pathu ndi pambwauka eh. pa mwa ta mlonyeni boma la mchinji ndithu ndithu ndimakhulupirira kwa anthu amene amakudziwani bwino ku mchinji kumeneko ndiodabwa ah, kodi mkulu ameneyu amayimbanso luso limeneli lidayamba bwanji inenso ndinali odabwa ah, inu mwati Ah, amenewa angayimbe izi zinayamba bwanji Ah, kuyimba wina aliyense akhoza kuyimba ehe Ah, ineyo ndimayimba Mm, koma nthawi zina chikakhala kuti chinthu ndi choyamba mm. anthu amatha kudabwa kuti kodi ndizoona kuti akuluwa amayimba Ehe. makamaka anthu amene amakhala kuti amandidziwa Mm. angathe kukhala ndi mafunso kuti ah nzosatheka chifukwa cha mmene mwina amandidziwira Ehe. koma kunena motsimikiza ndimayimba mumayimba ndipo ndinayimbadi Ehe.
nyimbo zake nzimene tamverazi iyi ndi nyimbo komanso mwangofikira pa mutu wa albamu Ehe. imeneyo ndiye mutu wa albamu tikudza kwa inu oho Eh. Koma ndimaf- ndimafuna nditadziwanso kwambiri kuti mwina luso limeneli munalizindikira liti kuti inuyo ndinu woyimba Ah, luso limeneli kuzindikira kuti ndine woyimba mwachidule ndi kwakalekale chifukwa munthune kwaya ndimayikonda kwambiri ngakhale ndikapita ku tchalichi ndimasangalala kwambiri ikakhala kuti kwaya ilipo komanso ikuyimba bwino Ehe. ndiye mumtima mwangamu basi ndimangomva kukoma ndikamamvetsera nyimbo ndipo ngakhale ndikhale ku nyumba kaya pa ulendo ndimakonda kwambiri kumvera nyimbo eh nde ndimangoonabe kuti mwina nchifukwa chake mulungu adaona kuti ya munthu uyuyu mwana wangayo koma ndimpatse mphatso yakuyimba ehe eh Nde- tinene kuti nyimbo zimene mwatulusazi zimene mufuna mukhazikise chimbale chanu ni nyimbo zanu zoyamba kapena palinso nyimbo zina zimene munatulusapo kale pakanthawi ayi izizi ndi nyimbo zoyamba zoyamba eh, albamu yoyamba imeneyi albamu yoyamba ya mwayimba nokha kapena palinso ena amene akuthandizirani amene kuyimba ndayimba ndekha koma ndachita fich featuring ndi kwaya ya st annes ehe ehe koma wotsogolera ndiye ndineyo mwini wake wa nyimbo ndi mwini wake wa nyimbo ndi maxensio shamvu kambale chabwino chabwino featuring st annes kwaya oho ndi amene akumveka pansi pansiwo amene akumvekawo amene Ehe. anthu akumverawo kaguluko Ehe. ndiye kwaya ya st annes imeneyo chifukwa chani munaganiza zoti ah, koma ineyo ndi- nditapanga feature st annes Ah, Kunena zoona makwaya ngati ku parish ya kwathu pa Mchinji pa St Paul's ya ndi ambiri komano kwaya ya St Annes ndinayisankha chifukwa ndi amene adakhala woyamba ku kume- wo- poyamba ndinene kuti ndi kumene ndi kufupi kumene kuli ineyo kumphakati kwanu Eh, ndimafuna ya- ndifunse kwaya pamene yakumphakati. chifukwa ndikwaya Komano- kumphakati eh, kwanu komano kapena bwanji makwaya apa St Paul's sakuyimira mphakati tinene zoona Eh. sakuyimira mphakati chifukwa munthu miphakati yosiyanasiyana amatha ku- munthu amasankha kuti ndikayimbe kwaya yakuti yakuti Ehe. nde ineyo poyisankha ndiyankhe funso lanu kuti mu- chifukwa chani ndidayisankha Ehe. nditabwera pa st paul's mu 2016 2017 anthu ataona chidwi kwaya imene idakhala yoyamba kundiyitana kuti "Ah, mr kambale mwina mungakhale ndi chidwi chofuna kukhala nawo kuimba nawo kwaya kaya kugwira nawo ntchito ya kwaya munga ndi khomo ndilotsegula ndinu omasuka Ehe. mukhale omasuka ndi ndi pamene ndidapita moti kwaya yoyamba nchifukwa chake ndinaona kuti oyambirira kundiyitana ndiyam- choyambiriranso ndiyambirenso iwowo koma sikuti ulendo ungakhale wa st annes kwaya yokha ayi Eh, tingathe kugwiritsa ntchito kwaya iliyonse malingana ndi zimene zilipo Ehe. eya chabwino chabwino ndithu mwina pa nyimbo zonse zimene zili mu albamu chifukwa sitina sitinafike kaye ku nkhani ya ku albamu mm. e, nyimbo zonse mwayimba ndi amenewa a st agnes ya nyimbo zonse 10 ndayimba ndi kwaya ya st agnes panalinso holy family osayitengako bwanji ah, panali povuta mm. kuti nditenge makwaya awiri mm -hmm. pa chinthu chimodzi mm. yeah, nthawi zina Eh, mu kwayamo muli ma experience angapo Yeah. mmene kwaya ya holy ingaimbire kwaya ya st agnes ingaimbire nthawi zina pamakhalabe kanthu kamodzi kokha kamatha kusiyana koma ndi mukusiyana kuja kuti uchitenge chinthu chimene kuti "Ah, ndifuna kwaya iyi ndi kwaya iyi ipa- ipange featuring nthawi zina pamapezeka kuti mwina soprano kaya alto tenor bass mwina akusiyanabe pa mayimbidwe awo ndiye nditafuna nkanafuna kuti ndigwiritse ntchito kwaya ya holy ndikhoza kupita ku holy kokhakokhako Ehe. ndikunena kuti ndipange nawo featuring eya koma pakali pano ndinganene kuti ndidagwiritsa ntchito st agnes Yeah. eya koma volume 2 ikadzabwera tiyankhiratu pamenepa kupepa ndiye eh? ikubweranso volume 2 Eh, ibwera Oho.
volume 2 ibwera koma ndithu ibwera muli masomphenya akulu eti? okay Ah, poti zime- zinazi amadziwa ndi ambuye koma Eh, tikakhala eh. ndi moyo ulendonso udakali ndithudi chabwino chabwino ayi okondedwa omvera kumbukirani kuti tili mu programu yapadera yomwe tikucheza ndi maxencio chamvu kambale e, amene ndithu akhale akukhazikisa nyimbo zake zoonera komanso zomvera ndipo zimenezi zikukachitikira ku mchinji ku st pauls parish ndiye tikumva zambiri kuchokera kwa oyimba wathu ameneyo nyimbo za chikatolika nyimbo zapamwamba ndiye tisadamve kwambiri mwina pa nkhani ya ah, album imene akufuna akhazikise titamvera kaye nyimbo imeneyi nyimbo yomwe akuti tikudza kwa inu

ambuye ambuye tabwera tikudza kwa inu kuyimba kumeneko kwa maxensio chamvu kambale kuyimba limodzi ndi anzathu a st agnes choir kutheka mwangosegula kumene wairesi yanu tili mkatikati mwa programu yapadera pompano pa radio alinafe pomwe tikucheza Kumva zambiri za nyimbo zimenezi komanso mayimbidwe a ameneyo Maxencio Chamvu Kambale ndiye ndikukhulupirira kuti nyimbo imeneyi ndi nyimbo imene mwati yanyamula uthenga kapena kuti albamu imene mufuna mukhazikise pa 9 June
ya ndipo ndi zoona chifukwa chani munaganiza kubwera ndi eh, mutu umenewu woti tadza kwa inu tikudza kwa inu. tikudza kwa inu ehe Ah, mutu umenewu tikudza kwa inu ambuye ndi mmene tikumalizira Eh. tikudza kwa inu ambuye ya Ah, kwa ambuye timapita timakapempha mm. e, timakathokoza kupempha kuthokoza kwa- ndiye kwa ambuye kumeneko nde mu nyimbo zambiri muli mta- muta anthu akazimvera nyimbo zonse muli uthenga muli zina zothokoza zina zopempha zina basi zo- zo- zo- zo- zo- zokhala ngati kuthandizana maganizo kupempha kapena tiziti kudzudzulana Ehe. Ehe, kugonja nde zonsezo tikaona zimapita kwa ambuye ehe zonsezo tingachite timapempha kuti zipite kwa ambuye E, chabwino. ndiye ndinaonabe kuti tikudza kwa inu Eh. ambuye Kudzago- kudzathokoza pa zabwino zimene mmatichitira kudzapempha zimene zikutisowa zambirimbiri eya nchifukwa chake ndinaona kuti munabwera nyimbo ya tikudza kwa inu Ndi tikudza kwa inu kuchokera pamenepo pamenepo mwati mukhazikisa dvd komanso cd yes. pakamodzi yes nchifukwa chani mwakonza chonchi inuyo Ah, ndapanga zimenezi pa zifukwa mwina ndingathonoti ziwiri mm. Ah, chifukwa choyamba ah, ntchito ya kutulu, kutu, kupanga lonchi pamalirabe zinthu zambiri yeah. tikayang'ana ndi financially eh, ndiyovutabe ndiye kuti ndipange leroli ndipange china the same issue ndika ndikachipangenso tsiku lina ndinaonabe kuti ndikwabwino koposa ndingopangira pakamodzi mungopanga pakamodzi komanso nthawi masiku ambiri eh, nowadays mm. zinthuzi eh, eh, tikhoza kunena kuti mwina ngati technology Ehe. anthu amafunabe zinthu zinthu zidaphweka zinthu zambiri mm. yeah so nchifukwa chake ndinaona kuti tangoti ah, tsono tika- tikati cd dvd ah, tingopangabe chi- pakamodzi Pakamodzi. kuti munthu akafuna audio ili Ehe. momwemo akafuna video ili yoonera momwemo. pomwepo Ehe. Oho, mwala umodzi upha m- mbalame ziwiri Kupa- kupha mbalame ziwiri ndi mwala mwala umodzi umodzi chabwino chabwino ndi Ndithudi. albamu imeneyi yatenga nyimbo zingati uh, albamu imeneyi ndi nyimbo 10 Mhm. ya nyimbo 10 ndithu eh, kupatula kwa tikudza kwa inu mulinso nyimbo zina monga chani uh, muli poyamba tikudza kwa inuyo Mm. muli woyera Mhm. muli ya mzimu woyera Mm. muli ya eh, ta- ta- tikuthokoza ehe eh, tikuthokoza imeneyo eh, ambiri amayidziwa ngati amene ambiri amayidziwa kuti ndabwera ambuye ndabwera Mm. eya koma nkhani yake mutu waukulu ndoti tikuthokoza muli ambuye mutiyang'anire mutu wa ujeni mutu wa nyimbo imeneyo ambuye mutiyang'anire mulinso muli uthenga wanji mu nyimbo imene ya ambuye mutiyang'anire Ah, nzimene ndanena kale mutiyang'anire ndikupempha chifundo ndine wochimwa Ah, ambuye mundiyang'anire komanso ndi nyimbonso imenenso yoti eh, z- ndizije ndimafotokoza zambiri zikupezeka mu nyimbo imeneyonso ehe Ehe. Chabwino, Ndithu, chabwino. ndithu. nte mwina pa pozakhazikisa dvd imeneyi komanso cd sitikudziwa kuti ma, mwakonzekera motani ndi makwaya ochuluka otani komanso mwina oyimba ena kuzathandiza pa mwambo umenewo Ah, pakali pano makwaya tayitana makwaya ambiri mm. Ah, ngati guest kwaya taitana anzathu aku zambia oh. ku chipata cathedral mm. ya amati st annes cathedral kwaya mwalowa international ifetu ta- talowa international
chabwino ndithudi Ehe. nde ndi makwaya ozungulira mchinji deanery mwachidule tai- tingotchula kuti deanery mm. kutanthauza maparish onse mm-hmm. e, taitana Tinayesabe kuitananso anzathu ena ochokera ngati muno mu Lilongwe, ena ana avomera ndithu koma ena amapereka ma apology malingana ndi mapulogalamu awo apatsikulo Mm. ya nde komabe makwaya ndi ambiri oti atati osabwere iyayi olo 50 akhoza kudutsa mukakwanisa onse ee kwambiri Mwa- mukuona kuti mwakonzekera kwambiri kumene kuti chikonzekero chiliko Mm. ndipo kwa munthu obwera Mm. iyayi popeza amati ama- ama- ama- amakuyang'ana chitsotso chapa- chapamsana ndi anzako Ehe. azikanena ndi anthu kuti a komatu kunoku nde kunakonzekeredwa koma, koma pa inuyo panokha mmene mukuonera Eh. kuti ikazafika pa 9 june zikakhala bwinobwino ndipo panopa ndi- ndine wokonzekera kwambiri even itati wiki yamawa olo atati lero ndine okonzeka ndithu kuchita chi- chilichonse chimene olo anthu atati ayi tayimbani akambale kodi mun- mumayimbadi Mm. wazoti a bweranitu apa muone Oho. kuimba live oho ndi- muti- mutiimbira kwambiri Mutiimbira. Eh, kwambiri chabwino mwina mutafotokozanso ku mbali ya mmene mwakonzekera chi- kuti mutulutse chimbale chanu chonse nyimbo zanu zonse ulendo wake wakhala wotani Ah, achimwene pa moyo wa munthu si zinthu zonse zimakhala zokoma zowawanso zimakhalapo mm. uh, mukutulutsa nyimbozi zowawanso zinalimo komanso zokoma zinalimo mm. uh, ndiyambire zowa, zokoma koma ndiyambire zokoma mm. eya uh, chosangalatsa nchoti nditapanga nyimbozi ah, nyimbozi poyamba ndinayamba ndikulota kuti Oh. ndiyimbe nyimbo ndipo ndinalota ndikuyimba usiku ndi kuti acha m'mawa nyimbo ija sinandithawe ndidakwanisa kuyisunga ndikuyilemba Oho. pena pa ndinayipanga rekodi kuti ndizikumbukira kenaka nkukhala ndi nthawi ndikukayilemba moti mmene mu album imeneyi nyimbo zitatu ndinachita kulota ndithu nyimbo nyimbo zake ziti ah, pali nyimbo ya ambuye mutidalitse ehe imene ikulirayi mhm ikumveka pansipansi mm ndibwera mutiyang'anire mm ndi kuthokoza mhm ehe nyimbo zimenezi ndinachita kulota mm nde ndinganene kuti chimene chinandisangalatsa nditayamba kupanga nyimbo zimenezi ndidakapempha kwaya ya st annes kuti "Ah, ineyo ndili ndi nyimbo koma ndikufuna nyimbozi nditayimba koma nyimbo zakezi ndikuona ngati ti- nzofunika nditakhala ndi kwaya osati pandekha yayi Ehe. chifukwa kwakukulu ndi zoti ndikutsamira ku mpingo komanso uh, kuti zimveke bwino mwachidule Ehe. nde anzathu akwaya ya st annes chifukwa choti ubalenso ndi wakalekale adachilandira ndi manja awiri kwaya ya st annes munayimbako ah, kwaya ya st annes sindaimbeko simudayimbeko eh.
masanga makhala ubesi ayi ah, ineyo mumbiri ya kuimba kwaya ndilibe oh. sinaimbeko kwaya naimbako ndili standard 5 ndakumbukira standard 5 nde ndikalekale ndi Eh, mwana eh, eh. zija zoti mwina ma- madala akamapita ku- kukwaya basi ndili nawo pambuyo ndikafa ya madala kwaya amaikonda kwambiri eh akwambiri panopa of course samayimba sinaone akuimba poti tili- iwo ali kumudzi ine ndili pa mchinji komano ah, amaimba kwambiri eya chabwino ndithu nde mavuto mtendere umene unali- chinanisangalatsa ndi kulumikizana kwa kwaya idadzipereka mm. pakulimbikira ndipo anthu ankabwera mwamphamvu Ehe. ndipo mpakana idzafika ponena kuti ayi nyimbo zija ta- zatheka mm. ndebe mavuto salephera mm. E, pali, ama, analipo ena mwina ayi, ayi izizi sizikuthandizani mm. komabe chifukwa choti ineyo amakukayikirani kuti simungayimbe Ah, ena amandi- mwina nkutheka amandikayikira komabe analipo ndithu angapo ondipanga ma discourage eh, amandipasa zifukwa zawo nditafunsa nchifukwa chani mukuti kuyimba sikundithandiza Ehe. iyayi imatangwanisa eh, zimalepheresa kugwira ntchito zina ndati ya koma ntchito ya ambuye ambuye ngati andi- andipatsa nyimbo Siilephera, kumaloto ya. Mm. chabwino ngati imasaukitsi ndiye ndisaukiranji kapena kapena ngati imavuti imalepheretsa kugwira ntchito ndiye sindigwira koma ine ntchito inditani ndithana nayo Chabwino. koma mwachisomo cha ambuye omwewo naonabe kuti ayi ulendo uja tikupita nawo pang'ono ndi pang'ono mpaka na zatheka ndimene zikuchitikiramo anthu atha kumafunsa kuti aa koma a maxensio ndiye mwati chimbale chimenechi akakhazikitsira kuti nthawi komanso ozafuna kuti adzalowe nawo umeneko akonzekere motani Ah, chimbale chimenechi chikhazikisidwa pa mchinji pa st pauls parish pa mchinji pa boma Eh, ni malo osasowa kungoti ah, pa st pauls parish parish yapa- yapaboma kungoti parish yapaboma pa mchinji ameneyo ndoti sikuti amulozera kwina ayi amulozera pamene pakakhale mwambowo ya and eh, mwambo tikauyamba ndi nthawi ya 1 o'clock Yeah. sharp mm. ehe tika- pamene tikakhale kuti tayamba chabwino ndithu
Ayi, ndi mmene tikuchitira pompano pa radio alinafe mkatikati mwa programu yapadera yomwe tikucheza ndi maxensio chavu kambale ameneyo ndithu akhale akukhazikitsa chimbale chake choonera komanso chomvera akuti pa, pa 9 juni ndi nyimbo zake mwa zimodzi ndi zimenezi nde ngati pali funso kapena ndemanga okondedwa omvera mukhoza ndithu kutiimbira foni pa 0 ma 9 awiri 26 32 385 kutheka muli ndi funso kuti aa woyimba ameneyi ife tita- titamufuna kuno akhoza kubwera kapena iyayi kapena zomakhala motani mwaswera bwanji taswera mwaswera bwanji taswera bwino tikudziweni komanso komwe mukuyimbira foni masana ano Abubakar Lusisi. Ndikukhulupirira kuti pulogalamu yapaderayi mukuitsatira bwino lomwe. Kwambiri zedi, kwambiri.
Muli ndi funso kwa Maxencio Kambale kapena ndemanga? Ah, ndemanga basi. Tapereka ndemanga yanu. Eh, abambo mwayesetsadi kwambiri. Hello, Hello. mwayimba nyimbo zabwino kwambiri. Chabwino.

Paderenje kuti akonzeka kwambiri. Kuli kudya ndi kumwerera komanso kuli kuvina. Ndikatenganso akazi anga pambali. Inde bwerani bwerani bwerani. Ayi, Ah, zikomo kwambiri. Zikomo zikomo. taku- takuthokozani kwambiri mukhale ndi masana opambana kumeneko Ah, chimodzimodzi. zikomo ndi amenewa akuti yayi nyimbo muli uthenga wabwino mwayimba nyimbo zabwino kwambiri Anthu akutero.

aliyense azagule nawo nyimbo zimenezi Tathoko- tathokozanso ineyo kuti akuyamikira chabwino Eh, akutipatsanso mphamvu Eh, ya amakamba kuti iyayi pena amapezeka kuti mwayamba chonchi kenako nkusiya inuyo mwina pa nkhani ya mayimbidwe anu mmene mwayambira mukuona kuti Musiya kapena mupitiliza? Ulendo uwu ngwosaima. Ulendo uwu ngopitilira. Choyamba ndipempha Mulungu kuti andipatse mwayi kuti ndipitilire. Tipitiliza kuyimba bola Ambuye apitilize kutipatsa, kutisogolera basi.
Eee. Mwina pa nyimbo imene mwanenera kuti yayi nyimbo zambiri zonse mwaimba ndi St. Anne's Choir. tinene kuti muziyenda nawobe mpakana kalekale kapena mwangoyamba chabe choncho ayi ulendowu sikuti tikamati ngopitirira ndoti tikupitirabe limodzi limodzi Eh, komabe nthawi ina mwina pakhoza kubwera funso kuti tsono nanga makwaya ena aja Ehe. mwaganizira bwanji komanso pa inu nokha
tiziti Ah. nokha simukwanisa ayiayi mm. uh, nyimbo zili magawo awiri pali nyimbo zina munthu ungathe kuyimba powekha nkumveka bwino kwambiri mm. koma nyimbo zina umafunabe anthu ena kuti aziyankhira ehe ehe ndiye pa, pa nyimbo zimene ngati nyimbo imene zimene zikubwera mm. muli nyimbo folo mukandimvaso zimene tidzayimbeso zimene tidzayimbeso eh? mm-hmm. tikakhala ndi, ndi mphamvu ndi moyo nkuthekera mwayamba kale kukonzekera Eh, tidakonze- tida- tikukonzekera ndithu mwabwera ndi mkokomo
iyayi Eh. koditu nthawi zina mulungu akamakupatsa Eh. umazadabwa kuti kulima chimanga ukukolola chakulima tomato ukukolola kulima mtedza ukukolola Ukukololabe. Eh, nde zi- sikuti uka- ukadzalapo ukadzalapo kuti unena kuti a ndikololako apa pokha umakololera sudziwa za mawa sudziwa za mawa muchitiratu Eh, kuti tichitiretu chabwino Eh, chabwino tikukonzekera ndithu chabwino
mwaswera bwanji ineyo ndaswera bwino madala inu mwaswera bwa taswera bwino tikudziweni komanso kumene mukuyimbira foni masana ano
bambo a Madalitso kwa mchira njira ali
abambo a Madalitso ndikukhulupirira kuti mukuyitsatira bwino programu yapadera yomwe tikucheza ndi maxensio kambali
ineyo ndatsatira bwino ndithu monga mzake ndithu wa radio alinafe Mm. 24 hours zili kuyamba masana mpaka madzulo ndimakhala kumvera radio alinafe ehe ineyo kuno kwa mchira njiru muli ndi ndemanga kapena funso
Apapa ndemanga ilipo makamaka music imeneyo mbambande ndithu muli uthenga womveka bwino woti munthu wodziwa kupemphera akhoza kutengako ndithu zinthu zingapo Mm. chimene ndikufuna ndikuwalimbikitsa kuti luso limeneli asalekere panjira apitirize ndithu Mhm. chifukwa munthu akamayimba amapempheraso kawiri Ehe. Pamene akuyimba adziwe zotiso akupemphera nde uthenga umenewo uli mu nyimbomo apitirize ndithu uthenga umenewo mpaka tsogolo liwoneke ndithu. Chabwino chabwino. Ndayamikiratu munthu wankulu.
Ayi ifeyo tithokoze munthu wankulu mawu anu Inenso tawamva ndanyadira. tawamva ndithu tingopempha Mulungu kuti apitirize kutidalitsa
Zikomo kwambiri munthu wankulu. zikomo zikomo. ayi asante sana Asante.
takuthokozani mukhale ndi masana opambana umeneko thank you very much zikomo
a Maxencio Mm. akuti nyimbozimu
akuti muli uthenga Zina- ndifunse pamenepa zinatenga nthawi yotalika bwanji kuti mubwere ndi nyimbo zonsezi munayamba kupanga rekodi chaka chake chiti achimwene Ineyo ndikanena kuti ndi mzimu woyera ndimakhulupirira ndithu 100%. alo Hello.
mwaswera bwanji Taswera kaya inu. taswera bwino mayi tikudziweni komanso kumene muyimbira foni masana ano
Ine Maria Lazaro ku Lilongwe kufote solo. chabwino ndikukhulupirira kuti programu imeneyi mukuyitsatira imene tikucheza ni Maxencio Kambale kwambiri. Muli ndi funso kapena ndemanga?
Ndemanga.
Taperekani ndemanga, mayi. Ayi, zili bwino kwambiri moti apitirize. Chabwino.
Ndithu. Nde mubwere ku lonchitu mubwere ku lonchi kuti Kambaleyo Eh. muzamudziwe pa 9 June mubwere ku lonchi kuti Maxencio Kambale muzamudziwe ndi kumuona akuimbaso.
kwambiri ndipo ndibwera ah zikomo kwambiri zikomo kwa- muza- Zikomo. muzagule nawo flash eya Ah, ah zikomo kwambiri zikomo ndi dvd komanso cd
chabwino zikomo zikomo zikomo tathokoza kwambiri mayi kumeneko mukhale ndi masana opambana
zikomo zikomo mumpingo wa katolika tikondwera ndi mpingo wathu ambu de pali anthu ambiri akuchita kuoneka kuti ayi nyimbo zanu ayamba kuzikonda ngakhale musanakhazikitse ndi mapuraisi ake akuyenda bwanji dvd tikayamba kuigulitsa pa mtengo wazingati komanso cd
koma sono ayamba kundivutitsa ineyo kunoko akuti akhoza kubwera "Ah, ataitasi a Maxensio aja nyimbo zawo tizipeze bwanji ndi zingati tiperekeretu ndalama Eh. ndi zizapezeka bwanji Ah, koma pamenepo muzingowatumiza kuti iyayi ta- ti- tapitani ku mchinji pa 9 muwauze kuti kunoko sadasiye nyimbo a Kambale achita nazo nji ati akagulisira ku mchinji pa 9 kunoko simungazisiye kusatikhulupirira iyayi Awa. ife ta- ife takukhulupirirani bwanji nyimbo zayamba kuyika lonchi sanachitika iyayi apapa ah, tikufuna kuti tinene mtengo tinama you know launch eh, imani pamadutsa alo Hello, mwaswera bwanji taswera bwino kaya. taswera bwino tikudziweni komanso kumene mukuyimbira foni masana ano Ndine Mai Dixon kwa Kambwiri Esther Kambewa. ndikukhulupirira kuti mukutsatira bwino lomwe programu yomwe tikucheza ndi woyimba maxensio kambale Eh, ndikumvetsera bwino lomwe. muli ndi ndemanga kapena funso mayi Ndemanga.
tapereka ndemanga yanu Tikuwathokoza pa chakuti chauta atagogoda mu mtima mwawo kuti chaulere chidzere mwa iwowo sananyade nacho koma Mm. kuwutsa poyera.
chabwino Pamene ndipo ndikukuuzani mmene munthu amayenera kukhalira munthu wa- wauzimu. mm. munthu si bwino kumanyadira chaulere ukakhala nacho ehe chaulere chija chimathandizanso anthu ena kuti ngati amasochera abwerere akamamva uthenga mkuimba Mm. ife tikuwathokoza ndikuwanyadira kuti chauta aziwadalitsira dalitsira kuti athe kupanga zambiri zoti anthu ena apulumuke nazo Mhm.
a tikuthokozeni mayi pa ndemanga yanu ambuye odziwa kudalitsa akudalitseni ndithu koma kulonchi mudzabwera mufunika mubweretu inuyo tidzabwera N- ndi liti paja pa 9 pa 9 osati august tu eya june oh, 9 june ya ndi wiki ya mawa tu ikangofika sunday sunday inayo inde pa mchinji pa boma Eh, ah zikomo ine ndi- ndi- ndidziwa ndikachita kufufuza kuti am- amayi- amisi- amayi ndani Dickson. amayi dikson ali kuti analonjeza pa- mu studio kuti abwera Eh, muzamuone kambaleyo kaya eh, nanga mali. nkakang'onotu kambale kake Eh, zikomo kwambiri

akuthokozani Amene Tsono, nkhawa yanga ndinena kuti musiira pomwepa iyayi ulendo usitisiya iyayi Mm. ulendowu tipitirira ndipo tida- tizitulutsabe nyimbo zikapezeka ndiponso tiziyesetsa kupempha chaulere kuti ambuye musandisire pompa iyayi Eh. ndithandizeni kuti ndipite patsogolo chabwino nde mm, Anthu enanso mwina nkutheka n'kumafunsa kuti, ah, kodi Maxencio Kambale tinene kuti aziimba nyimbo zokhudzana ndi Chikatolika zokhazokha kapena aziloweranso magawo ena? Ah, Mukukhazikika pati inuyo pa nkhani ya mayimbidwe anu? ah, Mwina nditatenga kaye imeneyi. Mwaswera bwanji? Taswera bwino tikudziweni masana ano komanso kumene muyimbira foni. Dzina langa ndine Pascal Chabwera kuchokera ku Kapiri Parish ku Mchinji. ku kapiri parishi ku mchinji ndikukhulupirira kuti mukusatira bwino lomwe programu yomwe tikucheza ndi oyimba wathu Maxencio kambale Kwambiri ndipo ndikuyitsatira kwambiri mm. ndithu ndithu. muli ndi funso kapena ndemanga pa nkhani ya mayimbidwe awo Ineyo ndi ndi ndemanga.
mm.
a kambale ndi munthu amene akutidalitsa kwambiri pa mayimbidwe awo mm. ndithu pano pa ife tikuchita kunjoyerera ndipo pa naini pamene pa ifeyo tili kumchinji ku st paul So, muka- mu- mukagula mukagula nawo nyimbo zawo zimenezi kapena mukungopitako olo atandipatsa nambala yawo ndipo

zikomo kwambiri takuthokozani kwambiri zikomo kwambiri
ayi ifenso tithokoze ndemanga zanu mr chabwera zikomo kwambiri e, ambuye akudalitseni ndithu pa naini ndikudikirani ndikafunsa kuti ndikafunsa mc kuti tanditchulirani kuti achabwera alipo atilipo ife tilipo ndikhapo ndikhapo ayi zikomo kwambiri mudzagule nawo ndithu zikomo zikomo Mwanditsankula ine, mwanditsankula mbuye. Mwanditsankula
anthu ambiri akukamba kuti musasire pomwepa ndimafunsa kuti M- Max- M- Maxencio kambale amudziwe kuti ndi woyimba amene aziyimba nyimbo zachikatolika zokhazokha kapena aziloweranso magawo ena Ah, ineyo kuimba ndipitirira mmene ndanenera kale komano nyimbo zanga ndi zauzimu kumene ndikupempha mulungu ndikuimba nyimbo zauzimu izi za kachakacha sindikusamirako ndikupempha mzimu woyera kuti ndisasamireko kwenikweni ayi kapena ti- tinene kuti nanunso mu- koma mu- osati mu- za- os- ndiyankhe ponena kuti kodi za- zakatolika zokha Ah, ndimakhulupirira kuti nyimbo ya mulungu imayimira wina aliyense ngakhale Yeah. pali magawo ena zimakhala kuti "Ah, izizi zikuoneka kuti ndi zakatolika okha izi za ccp Ehe. koma tiziziwa kuti timatosefe kopita mkumodzi nde chimene ndikungopempha ineyo ndiziyimba nyimbo za uzimu ehe mwakhazikika inu. ndikhazikike ndakhazikika nditero oho eh Moti tisakayikirenso. Ayi musakayikire. Kapena mukhala ngati Father Jean Marie amene amayimbira nyimbo zawo ndi achina Efata Africa Band. Koditu Inunso muzipanga se- choncho se- kodi St. Annes St. ikhala Annes. ndi band itu ikhala ndi band St. Ndimafuna ndifunse pamenepo. kuti Iyayi. Kapena tipanga bandi panopa bandiyo ibwera tsiku lina mwina volume 2 tidzabwera ndi dzina Oho. kuti ah, Kambaletu uja wabwera ndi band yakuti akuti. Komanso pa- ngati pali ena amene akufuna kutijoina, they are most welcome. O, aliyense mwamulandira Eh kwambiri.
Oya- Za Ambuye tu. oyamba ndi kuti ndineyo Eh abwera achimwene.
Bwerani ndithu achimwene.

munakomedwa munayambanso kuyimba nawo Owe. Wa- koma ndimafuna ndiyankhe ife ife omwe ndi omvera adziwe kuti ah, tsono funso isakutiyankha kuti ti- nzingati ehe ndi pamene ndimafuna ndibwere kuti Eya. ndi zingati makamaka Ah, pakhomo ife sitinadulise yayi Eh, tikudziwabe kuti ndalama zikuvuta ana ndi 500 kwacha yokha pageti ehe akuluakulu ndi 1000 tere basi ndipo mmene angabwerere kaya ndiwabwera potani koma ndi 1000 kwacha yokha kulebe zija kuti a- amene a- anthu tere obwera mofulumira Ah, zimenezozo sitidayerekeze, tinangoona kuti tikati 1000 Ah, ndiye kuti ndi zabwinobwino koma ngati pali anzathu oti mwina a- ali ndi mwina aulumali amenewo ndi free of charge akangolowa basi akaonerere nawo Chabwino. e, aulumali koma mwinanso ndi ukalambitsitsa chifukwa tikangoti ukalamba wina azingoti apa chati mambira 60 ambiri amati 60 years wakalamba koma upeza kuti munthu ndi giant ndi chimunthu ndithu ti ayi Chabwino. koma alipo kuti oyenda ndi ndi ndodo chonchi mwasira bwanji
Eh, mukhoza kupitiriza eya nde mtengo ndi 1000 akulu 500 ana aliponso mwina ena amene mwayitana ngati ma guest of honor ya kumene koko mlendo wathu wamkulu wolemekezeka ndi dr john paul eya ndi amene ali mlendo olemekezeka komanso tayitananso anthu ena a timothy zauna kalinga enaake amakhala ndi mu Lilongwe momuno eya ku ku- cha ku devil street kuwa ndi business zawo amenewo ndi amene akuwatsatira ah, dr john paul Ah, ndibwera taitananso abale osiyanasiyana mu mchinjimu amabizinesi apantchito azinzanga osiyanasiyana a bizinesi amene timapanga- timathamanga kuti mabizinesi pepani inde Ehe. eya ndi azinzanga a bizinesi ambiri ndithu ngakhale so ena mwina nkutheka kuti sitidawuze mwina chifukwa cha nthawi zina zimatangwanitsa umayiwala mwina wapakhomo Ehe. koma mwayi ndi omwewo onsewo ndikuwayitana ndithu akabwere ndikanakondanso atati akabwerenso amene ali mmabanja azikabwera ndi banja lawo Ehe. eya zokoma kwambiri Chabwino. ndizasangalala kwambiri kufotokoza mwina pa nkhani ya mayimbidwe anu komanso tsogolo lanu tinene kuti Maxensiyo Kambale ndi wofikiridwa paliponse anthu akamufuna kuti ayimbe nawo limodzi e kwambiri mm. ndipo olo kutiyitana kuti a tili ndi function kuno zayimbeni ayi ndithu khomo ndilotsegula ndipo atiyankhula nambala zathuso zipe- zi- zilipo zoti azindipeza ndithu mosavuta eya live makayimba Live. osano makayika si- si- si- flash yayi ah, pamenepo tiyankhe chonchi Eh. tisanafike poti tili ndi zi- fa live timati nkukhala ndi zida Ehe. tsono ife handi ti- tangoyamba kumene sitidapeze zida zokhazikika kuti tizikwanitsa kuimba live komano nthawi ikubwera mulungu akukonza zimenezo ndithudi tikhala nazo koma panopa atatiitana kuti zaonetseni luso lanu pano likaoneka Oho. e kwambiri simunganyalanyazeso ayiso ayiso ndithu kunyamuka bwinobwino kunyamuka eh kunyamuka ndithu ndikupita koma osati kubala atu Eh. ayi kubala ayi O- ukoko simufika.
Ayi, ku- kubala ayi Oho. e, komano ikhale kuti ndi function ya ya ya zamtendere e, chifukwa nthawi zina ngakhale kuti ndimayenda ndi nthawi zina andiyitana mwina ndi kwaya sono akwaya sungapite nawo m'mabottle store kuti Ehe. ayi ndimaona kuti ayi sizona pamalamuloso a mpingo sizimaloledwa Palinso ma artist ena, oyimba ena a mpingo wathu wa Chikatolika. Muli wokonzeka kugwira nawo ntchito akakuwuzani kuti yayi a Maxencio tamva nyimbo zanu tatiyeni tipange collaborate tipange nyimbo imodzi. Ya, ndizotheka kwambiriso. Eya kwambiri. Ndipo mwayi umenewonso olo ineyo kundiyitana olo inenso nkhoza kuwayitana. Ndizotheka ndithu kwambiri. Chabwino mwina anthu Ayembekezere zotani kuchokera kwa a Maxencio Kambale ngati oyimba amene wabwera tsopano mu nkhani pa nkhani pa kuyimba nyimbo za chikhristu? Ayembekezere zotani? Ah, choyamba nyimbo ndi chipulumutso anaimba amwene ake kusalima uko ayi ndi chipulumutso mm. ya so ayembekeze ti- choyamba tikupempha kuti eh, munyimbomu nyimbo ija tisamangomvera kuti poti ati biti ikulira koma kumamvanso kuti kodi munyimbomu Kodi mukuyankhulidwa chani? Muli uthenga wanji? Ndichifukwa tanena kuti muli kupempha chifundo kwa Mulungu, muli kuthokoza, muli kuso kupemphereranso anthu ena. Ngati pali nyimbo yoni- imene inake kutiuza zoti ayi ana amasiye, kuthandiza zoti zimene mmenenso dziko mwina likuyendera sizikuyenda pena tizipempherera tizipemphererana anthu ayembekezere chipulumutso kudzera mu nyimbo ngati zimenezi komabe choyambirira ndimapempha kuti chipulumutso chiziyam- chiyambirenso kwa ine ndimampempha Mulungu kuti Ambuye chonde Ehe. chipulumutso Chisandipitirire chisandipitirire ndisangokhala ongofalitsa koma chiyambe chadzera mwa ine chindipulumutse kenaka chifalikire kwa anthu ena ife anthu asanachidziwe ndinachidziwa ndine chabwino eya mwina malingana ndi nthawi e, mawu anu angakhale otani anthu ayembekezere zotani pa tsiku limene mukakhale mukukhazikisa nyimbo zanu komanso nkutheka kuti akufuna kufikireni angathe kukufikirani motani Ah, kundipeza ndili ndi phone number ndili ndi mafoni namba anga awiri amene ndikugwisa ntchito Ah, mungafunike kuti ndiziwatchula kapena? Eh, eh, kwambiri kwambiri. Ah, ndikupezeka pa 0 ma 9 awiri

Kambale andipeza chabwino eya ofuna kutiyankhula komanso manambala onsewo eh, especially a Airtel wo ndimapezeka pa whatsapp eya ya tnm ndidachotsa kaye whatsapp wada- da- basi foni idadzapangika zina nthawi inake eya komabe kwa enanso mwina "Ah, sikuti na- naiwala nambala nditani alephera kundipeza ku facebook mwina sali pa facebook abwere pa mchinji pa boma nkungofunsa kuti ndifuna Maxencio Kambale ndotchuka oyimba
anthu amangoti new artist oh, new artist in town
eh, ndilipo ndithu chabwino chabwino Eh, ya ku bodanso ndimapezeka konso ku boda malire ndi Ndi zambia Zambia, yes ku Mwami boda uko Oho. kumenenso kumenenso ndimachitira timaganyu tanga tina ndi tina eya chabwino ndithudi ayi ife tikuthokozeni kwambiri chabwino kuti munalola kuti tizacheze nanu timve zambiri za mm, luso la mayimbidwe anu mu mpingo wa chikatolika kuti iyayi mwabweranso artist wina ndiye ndikukhulupirira kuti iyayi pa 9 june inenso ndili komweko komanso ndi anthu enanso ambiri chabwino ehe te- tikufunireni zabwino pa tsiku lomwe mukakhale mukukhazikisa chimbale chanu inuyo ndi wolandiridwa ndithu ndi manja awiri eh, kumeneko kuliso thobwa eti oho lili Chipo- chiponde so kuli nya- kuli kudya kumeneko ndi kumwerera mupanganya- mupangisa kuti anyamata akuno asazapite iya iyi tikufuna kodi ine ndimafuna kuti redio alinafe ibwere kumeneko izajambulenso kaya aa awo mutero Ah, anyam- anyam- anyamata mukumana nawo panjapa ndi zimene amakonda Eh, ndakuthokozani kwambiri kuti munalola a Maxencio Kambale kuti ticheze nanu tsiku la lero chabwino zikomo ayi zikomo kwambiri zikomo ayi okondedwa omvera tikatere ndekuti tafikanso pamapeto athu a Programu yapadera yomwe timacheza ndi Maxencio Kambale amene ndithu ndi oyimba amene akhale akutulusa nyimbo zake zimenezi pa 9 June ku St Paul's Parish Mchinji. E, ndi tamva ndithu umene iyeyo wakonzekera komanso ulendo wake maka pa nkhani ya mayimbidwe. Munali ndi ine Titus Jataphiri, pitirizani kumvera ma programu osiyanasiyana pompano pa Radio Alinafe.